ụmụ akwụkwọ ndewo kedu otu unu mere ana m anabata onye ọbụla n'ama mmụgharị anyị na-anabatakwa anyị n'ọnwa ọhụrụ ọnwa iri nke afọ 2024 na-anabatakwa anyị n'ọnwa ọktoba ọtụtụ obodo ka na-erikwa ji o gbalịa ka ị mara ma ndị obodo gị ha eriela ji ndewo ya bụrụ na ị na-esonyere anyị nke izi na JSS2 na Igbo L1 nnọọ ị gbalịala gafee n'ule gị na JSS1 ma wụbata ụkwụ gbakadam na JSS2 nnọọ ka anyị kụọrọ gị aka ehe ịbịa ama m na ị na-esonyeburu anyị na JSS1 n'ama mmụgharị anyị ka na-agakwa n'ihu na-amụgharị ụfọdụ ndị ụfọdụ ihe ụfọdụ isiokwu anyị na-atụ anya na onye nkụzi ga na-akụziri anyị na JSS 2 ugbu a otu n'ime n'isiokwu izizi onye nkụzi ga-akụziri gị na JSS 2 nke anyị chọkwaranụ ka anyị leba anya mụgharịa ọ bụrụ na onye nkụzi akụziela ya nsogbu adịghị ọ bụrụkwanụ na ọ kụzibe ya ebe ọ kacha mma maka ọ ga-eme gịnị ọ ga-enyere gị aka ka ị ghọtacha ihe niile onye nkụzi na-ekwu isiokwu izizi ahụ bụ gịnị aghọta aza banyere nrube isi na ndebe iwu weta note gị weta akwụkwọ ọgụgụ igbo gị sapee aghọta aza banyere nrube isi na ndebe iwu kedu ihe bụ nrubeisi anyị sị nrubeisi bụ gịnị na akwụkwọ ke m o amaghị m ihe onye nkụzi kwuru mana ị ga-ahụ na ha niile na-agakọkwa nrubeisi bụ gịnị nwata ma mmadụ iwetu onwe ya ala ma mee ihe a gwara ya mee ọkachasị ihe iwu gwara ya mee dịka nwa akwụkwọ nrubeisi nwa akwụkwọ na-apụta ihe site n'ime gịnị ime ihe iwu ụlọ akwụkwọ sị gị mee ime ihe onye isi ụlọ akwụkwọ gwara ụmụ akwụkwọ ka ha mee ga-erubere ihe ahụ isi mee ya ihe ndị nkụzi gwara ụmụ akwụkwọ ka ha mee ga-erubere ihe ahụ isi mee ya ihe ndị ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ na-elekọta ụmụ akwụkwọ ibe ha nke a na-akpọ prefect n'asụsụ bekee gwara gị mee ga-erube isi mee ya mgbe nwatakịrị ọbụla nọ n'ụlọ akwụkwọ na-akpa ezi agwa na-erube isi na-eme ihe asị ya mee chetakwa na ihe ndị a na-asị gị mee bụ gịnị ezigbo ihe ụfọdụ ha bụ gịnị atụla ụzụ abịala n'azụ oge ejila ee ahịhịa mee ka ebe niile mee gịnị dị unyi na-aza klaasị ị nọrọ na klaasị onye nkụzi na-akụzi ihe na-ege ntị ma na-eme gịnị akọpị notes ihe ndị a niile bụcha ụfọdụ ihe onye nkụzi na-agwa ụmụ akwụkwọ ka ha mee ma ọ bụ iwu ụlọ akwụkwọ e nwere ụfọdụ ụlọ akwụkwọ asị lee otu anyị ga-esi na-akpa agwa lee otu anyị ga-esi na-eyi ụfọdụ efe ụlọ akwụkwọ anyị mgbe ị na-erube isi ma na-eme ihe ndị ahụ ọ ya bụ na ị bụ nwatakịrị na-erube isi gị hụ na ọ bụrụ na ị gụchara akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ahụ na-achọ ịpụ e nye gị asambodo ụfọdụ n'ime asambodo ahụ abụghị naanị asambodo na-egosi na ị gụrụ akwụkwọ ebe ahụ ụfọdụ n'ime asambodo ahụ asambodo na-egosi na gịnị ị bụ ezigbo nwata ị na-akpa ezi agwa ee ị bụghị onye ga na-eme ihe otu ọ wụ otu ọ wụ ị na-aghọta ihe m na-ekwu ọ ya bụ gịnị asambodo ndị ahụ a na-eme ka anyị na-emezi ihe ịma na anyị na-eme mgbe ụfọdụ ya na-agbaghe ị hụla na ihe kwụ otu ebe ihe ndị a socha na gịnị asambodo a na-enye gị anyị sị na ihe ọzọ nọ na ebe a bụ na dịka ị na-esi n'ụlọ akwụkwọ ahụ apụ a ga-enye gị asambodo ndị a nke na-egosi na mgbe niile ị nọrọ n'ụlọ akwụkwọ ahụ ị na-erube isi ọzọkwa abịa na ezinụlọ ezinụlọ na-ewepụtacha ụfọdụ iwu nke na-eme ka ụmụ ha na-erube isi nke a ga-edubata anyị na gịnị ndebe iwu ndebe iwu na nrube isi bụ gịnị ụmụ ejima ebe ị hụrụ nke a ka ị ga-ahụ nke a nwatakịrị enweghị ike na-erube isi ma ọ naghị edebe iwu nwatakịrị na-edebe iwu na-erube isi ya mere ọ bụ ndebe iwu ahụ na-egosi na nwatakịrị bụ nwa na-erube isi agbanyeghị na obodo anyị ugbu a anyị nọ anyị nọ n'obodo ndị kwe na ndị ekweghị bụ nke a gụrụ n'egwu mana enwekwa ndị ka na-ekwe ndị ahụ na-ekwe n'ihe iwu kwuru bụ gịnị ha na-erube isi mana ndị ahụ na-anaghị ekwe n'ihe iwu kwuru bụ gịnị ha na-enupụrụ iwu isi mana ama m na nwata akwụkwọ ọbụla na-esonyere anyị n'ama mmụgharị a nwata akwụkwọ ahụ na-eme gịnị na-erube isi maka anyị anaghị azụ ụmụaka na-anaghị erube isi ebe a ka anyị ga-akwụsị n'ụbọchị taa ụbọchị ọzọ anyị ga-abịakwa n'ama mmụgharị a anyị ga-eleba anya na nrube isi na ezinụlọ otu anyị si erube isi n'ime ezinụlọ anyị jisike na-eso anyị na-esonyere anyị na Facebook anyị bụ gịnị ka bụkwa Amaọgụ Elizabeth Kenneth na-esonyekwara anyị na YouTube channel anyị ọ ka bụkwa otu aha ahụ Amaọgụ Elizabeth Kenneth ị na-esonyeghala ee eh, ama mmụgharị anyị a ị hụrụ asụsụ Igbo ị ga na-atapịa ya na-ata ya ya na-ada gị n'ọnụ cham cham cham ị gaghị na-agbaziri asụsụ Igbo ọsọ anyị chọpụtara na ụmụ anyị asụsụ Igbo na-enye anyị nsogbu anyị sị ka anyị na-emetụ ihe mmụgharị a ka o wee na-aga ziriri werere ndewo anyị ga-abịakwa na mmadụ na ngwụcha izu ụka ka anyị na-agakwa n'ihu na gịnị ọdịbendị ụfọdụ omenala ndị Igbo ọdịbendị na-esonyere anyị ka o wee na-aga aga ndewo ya gazie Igbo bụ Igbo Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ya gazie ya dịrị gị mma gị bụ nwa akwụkwọ na klaasị ọhụrụ gị a ndewo